Salut internet mali mandenkaw k'aw fo k'aw waleɲumandɔn foli min ni dan t'a la n bɛ voyage la fɔlɔ k'aw fo k'aw waleɲumandɔn foli min ni dan t'a la nin message n b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin maa o maa bɛ itali an tɛ carte nina fɛn fɛn bɛ itali kɔnɔ ee k'u ma k'a fɔ n ye nimoro minnu bila sisan an ka perezidan ka nimoro b'a kan n'o ye lasana goyita ye lasana goyita anbasadi ye weleli kɛ k'a fɔ ko maliyɛndenw ka feere ɲini ka dɔkimanw fara ɲɔgɔn kan maliyɛnden minnu sigilen bɛ itali kɔnɔ cogo bɛɛ lajɛlen na le 27 nin kalo in kɔnɔna na le 27 à partir de 10 heures ka daminɛ 10 heures la ka taa bila fo 17 heures la correction bɛ na kɛ i ka document fara ɲɔgɔn kan komi faransi ta ɲɔgɔn na a bɛ na kɛ itali mais n bɛna video spécial k'a kan min tɛ bi ye komi n bɛ voyage la fɔlɔ eh, mɔgɔ minnu bɛ milan territoire kan aw bɛ feere ɲini nimoro ninnu bɛ sanfɛ aw b'u contacter i bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ place jumɛn de la milan kɔnɔ pour que défaut min bɛ aw ka nina ko ni pasiporo ko la aw ka se ka dokumanw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye aw ka pasiporo kɔrɔ ye n'a sɔrɔ pasiporo kɔrɔ bɛ mɔgɔ bolo ani mɔgɔ min sera n'a sɔrɔ mɔgɔ min fana ye pasiporo biométrique kɛ ka kɔrɔ fana n'a sɔrɔ o b'i bolo o n'i ka sɛbɛn min b'i bolo itali ani azi min b'i bolo itali n'a sɔrɔ i tɛ kelen ye i ka feere ɲini k'o photocopie kɛ k'i ka nina fana fiche photocopie kɛ ka tila k'i ka wolosɛbɛn photocopie kɛ ka tila k'i ka carte consulaire photocopie kɛ a y'a faamuya dɛ yann'aw ka taa jɔ kɛnɛ kan k'a sɔrɔ aw ma kunnafoni lamɛn ni hakili ye an ko correction bɛna kɛ itali ko min ɲɔgɔnna bɛ ka kɛ faransi yan anbasadi y'a bolo di an tɛ carte nina mɔgɔw ma min bɛ ka kɛ faransi yan an b'a fɛ maliyɛnden minnu tɔɲɔnen bɛ itali kɔnɔ pour que i fana ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ i fana ka bɔ degun kɔnɔ k'a sabu k'o kama ye an bɛ feere ɲini maliyɛnden minnu sigilen bɛ milan territoire kɔnɔ o ye milan territoire kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka deplase ka bɔ dugu wɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ i ni kɔnsila man surun fana e tɛ se ka rendez-vous ta kɔnsila la dɛ i bɛna di itali perezidan minnu bɛ yen ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen an tɛ carte nina mɔgɔw i bɛna di olu de ma n'i nana di olu ma i ka wolosɛbɛn fɔlɔ ani i ka fiche ani n'a y'a sɔrɔ pasiporo kɔrɔ b'i bolo fo a k'a sɔrɔ dokumanw b'i bolo dokuman minnu bɛ se k'i identifier dokuman minnu bɛ se k'a yira nin y'i sɛbɛn ye awa i foto fana b'a kan i bɛ bɔ nin dugu in de la i bɛ bɔ nin kɔmini de kɔnɔ awa i sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yan fɛ de la hali n'a y'a sɔrɔ i b'a fɛ azi kɔrɔ min b'i bolo k'o de bila ka kura ta komi yan ta cogoya komi faransi ta cogoya donc i b'olu de fara ɲɔgɔn kan sisan ka photocopie de kɛ i n'a bɛ taa i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nimoro bɛ sanfɛ n'aw b'a fɛ ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ aw b'u contacter jɔn de bɛ milan aw bɛ nimoro naani u bɛ wɔɔrɔ in bɛɛ kɔntakite perezan yɛrɛ ka nimoro b'a sanfɛ minnu fana bɛ rɔma rɔma fana kɔnɔna na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ rɔma teritwari kan o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ itali kɔnɔ n'i sen bɛ se k'i lase le 27 ka daminɛ 10 heures la ka taa bila fo 17 heures la ni maa o maa ma taa n'a ka document ye ni maa o maa b'a ka sɛbɛn ta ka taa n'a ye pour que correction ka kɛ walasa i ka se k'i ka passeport sɔrɔ i ka se k'i ka sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn min bilokelen bɛ prefecture kɔnɔ o kɔlɔlɔ bɛ depan i yɛrɛ la anw ɲɛ de fɔ maa caman b'a fɔ ko an sumayara kɛlɛ in kɔnɔ maa caman b'a fɔ ko kɛlɛ in jiginna so aw m'a faamu kɛlɛ in ye min ye aw t'a dɔn min bɛ ne bolo aw t'a dɔn ne sigilen don kan min kan maliyɛnw t'o kalama n ye n manku n ye n manku ko dɔ de kan ni maa bɛ kɛlɛ la i bɛ ka maa kɛlɛ ko dɔ de kama o ko n'a tigi ko ko wayi ko n bɛ se k'a ɲɛnabɔ ko n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ pour que k'o ko in ɲɛnabɔ n'a y'o baara daminɛ i b'i sigi k'a tigi kɔnɔ de pour que i kana bɔ i jo kan pour que i kana sira bila pour que mɔgɔ wɛrɛw kana sɔrɔ k'i jalaki kɛlɛ kɔnɔ i bɛ kɛlɛ kɛ ni hakili de ye o de y'a to an tɛ katina mɔgɔw sigilen don an mankunnen don mɛ an ɲɛ bɛ bɛɛ la an ɲɛ bɛ baaraw taacogo la baaraw bɛ ka contrôler an bɛ k'u surveiller 24 heures sur 24 heures n'a kɛra ka ɲɛ an bɛ bɔ k'a fɔ maliyɛndenw ye a kɛra ka ɲɛ n'a ma kɛ ka ɲɛ an ye bɔmu atomiki bila yɔrɔ min na an b'a ta yen a bɛ juguya ka tɛmɛ o kan faransi dɔrɔn t'o ye alimaɲi dɔrɔn t'o ye espaɲi dɔrɔn t'o ye itali dɔrɔn t'o ye erɔpu kɔnɔna na maliyɛnden bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ f'u k'a dɔn de degun min y'u sɔrɔ sɛbɛn nɔfɛ o degun in de ka rɛgile o degun in de ka ta ka bɔ yen bɔn ani fana nin moment in fana kɔnɔ tiɲɛ la hali n'i ye n voix yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ fana n man kɛnɛ n man kɛnɛ o ye tiɲɛ ye mɛ o tɛ kɛlɛ fana bali baaraw fana ka ca mɛ mankun yɛrɛ sababu ye de n sigilen don ka lajɛli de kɛ n sigilen don maliyɛnden minnu ye layidu ta aw ye o ko bɛ rɛgile cogo jumɛn de la o ko bɛ se ka avanse cogo jumɛn de la est-ce baara in bɛ ka kɛ a ɲɛma wa u bɛ a tɛ ka kɛ a ɲɛma wa n mago bɛ nin de la n'o tɛ minnu b'a fɔ a i sumayara minnu b'a fɔ ko i y'i manku aw ta ye ko wɛrɛ ye aw m'a faamu ni ne tun ye aw ka kumakan minɛ a nɔ an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan a b'a sɔrɔ an bɛ yɛlɛma yɛlɛma la komi nkomi mɛ a bɛ kɛ komi a ka d'an ye cogo min a bɛ kɛ komi an bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min an mago b'o de la o rɔma itali maa o maa bɛ itali teritwari kan e de ko ko ko si min bɛ e bolo yan e de ko ko e bɛ sɛbɛn dɔ ɲini sɛbɛn min bɛ e sɔrɔ yan i ka sɛbɛn minnu b'i bolo n'i taar'i jɔ kɛnɛ kan ko wolosɛbɛn tɛ e bolo e ta t'a la n'i taar'i jɔ kɛnɛ kan wolosɛbɛn tɛ e bolo kariti nina tɛ e bolo pasipɔrɔ kɔrɔ tɛ e bolo ka tila k'a kɛ fise tɛ e bolo o b'a yira k'a fɔ ko nafa tɛ e ka ko la o b'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn foyi de tɛ e la sɛbɛn foyi de t'i la hali n'a y'a sɔrɔ i ye nina kɛ siɲɛ fila de i mago bɛ sɛbɛn min na yan o de bɛ kɛ anw ye min yira maliyɛndenw na n b'a fɔ yan k'a jɛya ne sigilen don kan kelen dɔrɔn de kan k'a yira mali otorite de la depuis a fɔ zɛli depuis Modibo Keita tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ min bɛ bi an b'a kɛlɛ en tant que n'an ka hakɛ ma régler ne ni n ka daluya ni n ka preuve de sigilen don n bɛ anbasadi bɛɛ kɔnɔ n bɛ kɔnsila bɛɛ kɔnɔ n b'a kɔnɔ ni daluya min ye n yɛrɛ de b'a dɔn hali ni n kunturu tɛ fɛn dɔ de b'a kɔnɔ ni n b'a sɔrɔ n'o ye fɛn dɔ de b'a kɔnɔ ni n ɲɛ b'a la fana an y'a yira mali otorite la de ne bɛ kɛlɛ min na ko maliden minnu bɛ malidenw de don bɛ maliden tɛ ni malidenya ka kan u bɛ yen n'a man kan kuma bɛ nin yɔrɔ de kan n'u ni malidenya de ka kan i ka sɛbɛnw bɛ sɔrɔ cogo min o ko ka ɲɛɲini i ka sɛbɛnw bɛ rɛgile cogo min de o ko ka ɲɛɲini en tant que ni maliyendenw de don u u k'u bɔ malidenya la diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama n'u ma ɲa k'a fɔ ko maliyendenw de don sɛbɛn ko b'u maaw ma la jamana in kɔkan ko a sabu ye nina ko ye ko a sababu ye ko e nana jamana dɔ kan ko i ye dɔ de tigɛ ka bɔ i si la ou bien i taara asile demander o kɛra cɛ o kɛra muso ye o ko ka régler dɛ wallahi billahi o ko ka régler dɛ n'o ko ma régler n y'o de fɔ n k'a bɛ don histoire kɔnɔ wallahi min kɛra o kɛra ka tɛmɛ ni min bɛna kɛ o bɛ juguya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan wallahi billahi a y'aw jija surtout kɛrɛnkɛrɛnyala hali faransi minnu yɛrɛ bɛ faransi kɔnɔ yan a ye feere ɲini aw ka taa stalingrad jardin kɔnɔ yen mɔgɔw bɛ yen minnu ka tɔgɔw bɛ fɛn kɔnɔ minnu ka tɔgɔ an ye dossier min publier minnu ka tɔgɔw b'a kɔnɔ aw bɛ maaw sɔrɔ yen maa minnu n'a y'a sɔrɔ i tɔgɔ b'a kɔnɔ dɛ i ka numéro de téléphone b'a kɔnɔ dɛ ni e tɔgɔ t'a kɔnɔ e ka numéro de téléphone t'a kɔnɔ e ma wele minnu welela an ko ko olu de ka taa mais k'a fɔ e bɛ taa document dɔrɔn de maintenant o t'a ɲɛ ye an b'o organise siɲɛ wɛrɛ de a kɛra manifestation ye a kɛra fɛn wɛrɛ an b'o organise siɲɛ wɛrɛ de Italie fana ta n'aw bɛ taa n'aw ka document ye i ka numéro min i bɛ sɔrɔ a la appel normal kan appel normal kan i k'o de sɛbɛn i ka document kan ka taa di Italie anticatemina président ma i b'a ta k'a kɛ ka taa di consul ni ambassade ma k'a fɔ doni min n'aw tun y'a da an kan o doni kelen de filɛ nin ye a bɔra aw de fɛ a bɛ segin ka taa aw de fɛ aw de ye wolosɛbɛnw dilan aw de ye carte d'identitew dilan aw de ye carte consulaires dilan aw de ye passeportw dilan a dilan mansin tɛ anw bolo an t'a dilan yɔrɔ la aw an sigilen t'a kama an tɛ sara a kama i k'i ka telefɔni nimoro sɛbɛn a kan i ka taa n'a ye don min na n'u mago b'i la komi faransi ta ɲɔgɔn na u b'i kɔntakite n'i ma sɔrɔ o nimoro kelen in kan o ye e de kunko ye dɛ an bɛ faamaw kɛlɛ o ye tiɲɛ ye mais n bɛ tila ka bɔ ka ci di maliyɛndenw yɛrɛ de ma ka ci di maliyɛndenw ma o t'a yira k'a fɔ ko ko kɛlɛ yɛlɛmana a ma yɛlɛma a ma yɛlɛma de kɛlɛ ma yɛlɛma de kɛlɛ b'a nɔ la parce que maa caman de bɛ taa i ka document di a b'a ka telefɔni nimoro min sɛbɛn a kan a tɛ sɔrɔ a kan i b'a wele ka explication fana di dɔw ma i t'a faamu n t'a dɔn mun de y'a to i t'a faamu o ye kelen ye filanan mun de y'u bali n'u ka nimoro min n'u bɛ sɔrɔ a ka appel normal kan n'o fana sɛbɛnnen tɛ document kan parce que baara caman bɛ yen bi a bɛ retard la o ye anw yɛrɛ de ye an yɛrɛ minnu bɛ dekun kɔnɔ cɛ b'o la muso b'o la e ko ko i mago ka ɲɛ i kana ye e ko ko i mago ka ɲɛ i tɔgɔ kana fɔ i jamu kana fɔ e mago tɛ ɲɛ hali k'arijinɛ sɔrɔ i t'a sɔrɔ fo i ka baara de kɛ baara de bɛ kɛ a kɔnɔna na itali fɛn fɛn bɛ itali maliyɛnden fɛn fɛn bɛ yen I bɛ pase anti carte Nina bolo kan perezidan lasana goyita a n'a ka sɛgɛrɛteriw n'a ka adjoint kɛlɛ in an ko kɛlɛ in bɛ kɛ de ni kɛlɛ in ma kɛ a bɛ kɛ anw su kan n'anw tanyana waati min minnu tɛ se ka kɛlɛ in kɛ olu bɛ kɛlɛ in to yen minnu bɛ dugu kɔnɔ olu bɛ kɛ dugu kɔnɔ dɛ mɛ kɛlɛ in ma taranbilɛ ka taa yɔrɔ si kɛlɛ in b'a nɔ la mɛ ko ye kɛcogow de ye ko ye siraw ye sira minnu i bɛ se ka kɛlɛ daminɛ sira dɔ kan ka yɛlɛ sanfɛ Mais i bɛna se yɔrɔ dɔ la, i b'a sɔrɔ e bɛ ka nafa jumɛn de ɲini, o nafa in e b'a fɛ o nafa in ka sɔrɔ ni sira min ye, i bɛ boli ka t'o sira de fɛ. I bɛ boli ka t'o sira de fɛ, o sira ye jumɛn ye? An ye kɛlɛ kɛ ko Nina ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na, o kɛlɛ bɛ sen na, o kɛlɛ tɛ dabila. Correction bɛ kɛ, correction kɛlen kɔfɛ Nina ni passeport fana o bɛ ta ka bɔ ɲɔgɔn kan. Parce que n'i ye Nina lajɛ, an ka carte de, an ka identité nationale de don mais internationalité. o lien kun foyi tɛ passeport la correction kɛra o correction ma kɛ o ye wajibi de ye mais document foyi tɛ min bɛ se ka kɛ administration kɔnɔ en tant que ni correction de ma kɛ e tɛ se ka sɛbɛn foyi sɔrɔ en tant que sɛbɛn min bɛ e bolo k'a fɔ k'u ɲagaminen don f'olu de ka corriger olu corrigelen kɔfɛ de e ka laɲini ye min ye o bɛ bɔ a la i b'i yɛrɛ sɔrɔ mais ni e ko k'a fɔ ko e ka laɲini ye min ye o ka bɔ a la bon n'o bɔra a la laɲini yɛrɛ base ye min ye i m'o ta en considération i m'i réfléchir o kɔnɔ o ko kan ka yɛlɛma cogo jumɛn de la yɛlɛma kan ka don o de la après e ka laɲini ye min ye o ka se ka sabati donc an mago b'o yɔrɔ de la an sigilen don ka ambassade bɛɛ lajɛ an sigilen don ka consul bɛɛ lajɛ hali ni faransi ta bɛɛ de reglera kɛlɛ in tɛ jigin so en tant que ni itali ta ma ban en tant que ni Allemagne ta ma ban en tant que maa minnu bɛ Europe kɔnɔ n'u ka ko dulonnen bɛ sɛbɛn ko la k'a fɔ ko carte Nina ko ni passeport ko la en tant que jamana o jamana ta de ma ɲɛnabɔ élection ko tɛ yen dɛ k'o fɔ k'o jɛya bɛɛ ye dɛ k'o fɔ k'o jɛya bɛɛ ye dɛ mais an tɛ wuli ka taa kɛlɛ kɛ Italie en tant que ni Italienw de ma wuli ka jɔ sen fila kan ne bɛ k'o de fɔ Ala ma don o don an tɛ taa Allemagne en tant que ni Allemagne yɛrɛ de ma wuli ka kɛlɛ kɛ an k'u ye k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ la an tɛ wuli ka taa Espagne n'olu yɛrɛ de ma engagé pour que an kan ka mun de kɛ an kan ka don yɔrɔ jumɛn de la an kan ka kɛlɛ jumɛn de kɛ k'an ka laɲini sɔrɔ maa si tɛ hɛrɛ sɔrɔ k'i dalen sɔrɔ nafolotigi bɛɛ ɲininka ni waritigi fɛn fɛn ɲininka i ka wari sɔrɔ cogo jumɛn n'a y'a expliquer e b'a fɔ ko non e tun t'a dɔn nin kɛcogo la diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye nin de ɲɛnamaya yɛrɛ ye nin de donc mɔɔ min bɛ itali kɔnɔ an ye bɛɛ interpellé aw k'aw ka documentw pɛrɛ i bɛ baara la i tɛ baara la o ye e de ka problème ye i ka taa milan ni ni milan de ka surun i ka taa ni ni roma de ka surun i ka taa nimoro bɛ sanfɛ aw yɛrɛ bɛɛ bɛ itali nimoro ninnu dɔn aw b'u wele ko bɛ cogo jumɛn de la i bɛ situation explique aw ye n'u y'a explique aw ye aw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ville min kɔnɔ quartier min kɔnɔ pour que i ka se ka document récupérer aw b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye itali ye kunnafoni bɛɛ lajɛlen aw an b'a bɛɛ kalama an b'a bɛɛ source fana kɔrɔ a tɛ munumunu ka taa yɔrɔ si ko kɔnzɛw ko taw ko kɔnzɛw ko taw ça c'est autre chose an ka kɛlɛ ye min ye an b'o dɔn an bɛ tila ka wuli nin bɛɛ kɔfɛ ni na nin pasiporo o korizelen kɔfɛ pasiporo sɔrɔlen kɔfɛ kɛlɛ jumɛn de bɛna dabɔ o kɔfɛ o ye kɛlɛ min ye n t'o fɔ mɔgɔ ye de mɛ maliyɛnw sigilen don kan dɔ dɔ ka aw tɛ min dɔn o de tun ko n sigilen don man kunnɛ dɔ ma aw ma faamu o don na fana n bɔra n ye video dɔ kɛ a ye maaw choqué non a kana aw choqué k'o ye kɛcogow de ye a dɔn ne ye weleli caman kɛ faransi territoire kan n ma mɔgɔ sɔrɔ n bɔra baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn nana n kipra mɔgɔw de la n yɛrɛ ma hali dumuni yɛrɛ sɔrɔ k'a tobi o moment yɛrɛ kɔnɔna na bɔn adamaden bɛ se ka kɛ waati dɔ la i tension yɛlɛlen don i bɛ fɛn dɔ fɔ i man kan ka min fɔ n ko mɔgɔw ma ni n y'i wele siɲɛ kelen n tɛ n'i wele oui bien sûr n y'a fɔ ni n y'i wele siɲɛ kelen o kɔfɛ n tɛ n'i wele kun dɔ de b'a la o e mago bɛ fɛn dɔ de la e kan k'i engage o fɛ k'a minɛ i bolo fila la k'a fɔ fo n ka nin sɔrɔ de ni maa bɛ k'i dɛmɛ kɛlɛ la f'a k'a dɔn dɛ e yɛrɛ angazelen don ka se nivo jumɛn de la i bɛ ka maliyɛn de dɛmɛ i bɛ k'a dɛmɛ min na mɛ a dalen don k'a kɛ komi a kun salen don kuwa ne de y'o tugu n k'o tɛ marche o de y'a to n ko n'i ye mɔgɔ min wele siɲɛ kelen n t'a kɛ siɲɛ fila ye n t'a kɛ siɲɛ fila ye a kun ye nin de ye mɛ kɛlɛ in bilatɔla tɛ awa kɛlɛ in ne tɛ tranbile fana a bɛ kɛ parce que n b'a ta don min aw minnu y'aw fɛn fɛn wele kunun ni kunasini aw si tun tɛ yen aw labanna ka na de minnu tun bɛ yen n b'olu dɔn kɛlɛ daminɛ olu de wa kɛlɛ bɛ ban k'olu to yen maa dɔ de bɛ dannaya bɛ maa minnu kan olu bɛ sa ko in na komi anw bɛ sa ko in kɔnɔ cogo min aw an ye ko in ta n'olu mago ma ɲɛ anw bɛ to a la a kun ye nin dɔrɔn de aw bɛ diɲɛ yɔrɔ aw ye hakɛ to de travaux dɔ de b'an kɛrɛfɛ yan kuwa donc mankan ka bon n bɛ vasi fana la itali nin video in kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ itali de ma a ye bɔ n y'a mɛn n m'a mɛn o t'a la dɛ italienw fana k'a f'u ye an tɛ ka tɛna mɔgɔ fɛn fɛn bɛɛ mɔgɔ min bɛna n'a ka dosiye fɛn fɛn ye a bɛɛ ka integre a bɛɛ ka integre groupe kan o ye kelen ye filanan bɛɛ ka integre telegramu sanfɛ international sanfɛ faransi b'a la alimaɲi b'a la itali b'a la espaɲi b'a la kongo b'a la ivoire b'a la diɲɛ maliyɛnden bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ k'i yɔrɔ sɔrɔ telegramu kan parce que n'an ko k'an bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ in tɛ ko dogota ye foyi t'a kɔnɔ min bɛ ka dogo dɛ kelen t'a kɔnɔ an bɛ ka min dogo dɛ an bɛ k'a kɛ spécialement pour que mɔgɔw de k'u ka hakɛ sɔrɔ a bɛ ka kɛ nin dɔrɔn de kama an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ telegramu sanfɛ n'u ma sɔn k'an ka correctionw kɛ n'u ma sɔn k'an ka baaraw kɛ an ka laɲini ye min ye n'u ma sɔn k'a kɛ anw de ye jamanadenw de ye anw de ye malidenw ye sigi kan ye anw de ye an kan ka ko min dabɔ o la an b'a dabɔ diɲɛ b'a lakali a bɛ don histoire ba la diɲɛ b'a lakali o de y'a t'an bɛ telegram sanfɛ o de y'a t'an bɛ telegram sanfɛ maa o maa tɛ telegram sanfɛ fɛn min ye whatsapp ye n b'a bɛɛ datugu ni ala sɔnna sini su whatsapp foyi tɛ yen min bɛ to yen n b'a bɛɛ datugu n'i t'a kɛcogo dɔn yira mɔgɔw la i ka taa telegram sanfɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen a bɛɛ se ka maa ba saba ta a bɛ se ka maa ba yirika ta an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen anw de ye fasodenw de ye anw de tɔɲɔna i bɛ ka anw de mara anw de bɛ ka impôt sara an k'a dɔn an bɛ se ka mun de kɛ an bɛ ka ninnu sara kun jumɛn de kan ninnu bɛ ka anw dirige kun jumɛn de kan an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka kuma ni ɲɔgɔn ye dɛ mɛ nin bɛ nin whatsapp groupe kɔnɔ nin bɛ nin kɔnɔ nin bɛ nin kɔnɔ o tɛ ɲɛnabɔ an y'o de dabila o tɛ ɲɛnabɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na e ye bamanan ye e ye maraka ye e ye kasunka ye e ye bobo ye e ye dɔgɔnɔ ye e ye fila ye e ye suraka ye an bɛɛ faso kɔnɔdenw de ye an bɛɛ maliyɛn kɔnɔdenw de ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen ka kuma ɲɔgɔn yɔrɔ kelen ka kɛlɛ yɔrɔ kelen ka hakilinaw falen yɔrɔ kelen k'an ka malidenya yira k'an ka faso kanu yira k'an ka fasodenya yira ka yira an ka dirigeantw la i sigi kan ye anw de n'u m'a kɛ ka ɲɛ an ni min kan ka an b'o kɛ ni min kan ka an b'o kɛ aw an ni min kan ka i k'o fana ka ɲɛ o de y'a to ni min bolila i bɛ segin ka na de wa hali ni bolila n'i seginna ka na i nana mali de kɔnɔ mɛ an b'i ka fasoden juguya an b'o kɔni don i tulo la an b'o don i tulo la cɛ min b'a fɛ k'a fɔ ko e ta ka régler de ko e tɛ ye kɛnɛ kan o ye e de ye maa o maa ka dossier bɛ anw bolo f'an k'a dɔn de hali n'i ka dossier bɔra don min f'an k'a dɔn de e bɛ e nana nimoro jumɛn ye o de don dɛ an ye nimoro ko ya tulonkɛ t'a la dɛ itali fana b'o kɛ cogo de la dɛ nimoro bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan nimoro bɛɛ bɛ ka sɔrɔ dosiye kan ni alimani y'a ta o ye n'u y'a fɛɛrɛ ɲini o fana la a bɛɛ y'a kelen ja awa a bɛɛ bɛ pase international an tɛ katina international de bolo kan parce que ko in tɛ ko dogota ye ko dogo ta tɛ dɛ min bɛ ka kɛ itali itali eh, faransi perezidan b'a kalama espagne perezidan b'a kalama allemagne perezidan b'a kalama min bɛ ka kɛ faransi yan olu bɛɛ fana b'a kalama donc an bɛ yɔrɔ de la n'olu ye l'état ye malidenw yɛrɛ de ye l'état ye c'est ça n'olu yɛrɛ ye perezidanw ye mali kɔnɔ anw maliden minnu bɛ yan de fanga b'anw de la fanga b'anw de la election ko an da t'o la fɔlɔ o kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ anw diaspora ye fɔlɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ m'u ka sɛbɛn sɔrɔ aba consulat foyi tɛ yen fɔlɔ ko min da ko min da yɛlɛlen don fɔlɔ fɔlɔ dɛ ko min da yɛlɛlen don fɔlɔ i bɛ baara la dɛ min ma da yɛlɛ fɔlɔ dɛ ko fo jɛya bɛɛ de baara da yɛlɛla kan min kan baara sigira kan min kan bɛnkan kɛra kan min kan tɔɲɔ min b'an kan n'o ma ta ka b'an kan faransi consulat a ma da yɛlɛ fɔlɔ dɛ itali ta a ma to da yɛlɛlen fɔlɔ dɛ alimaɲi ta ma to da yɛlɛlen fɔlɔ dɛ Espagne ta ma to dayɛlɛla fɔlɔ de ko fo kɔjiya bɛ Europe kɔnɔna na kɔnsila foyi tɛ i bɛ baara la en attendant yanni waati dɔ de cɛ yanni malidenw ta ka ɲɛ ni malidenw ta ɲɛnabɔra waati min a aw bɛ se ka continuer aw ka baara la en tant que n'o de ma ɲɛnabɔ ni malidenw m'u ka hɛrɛ n'u ka basigi sɔrɔ foyi ma dayɛlɛ fɔlɔ dɛ foyi ma dayɛlɛ fɔlɔ dɛ an pɛrɛnnen don cogo min an yɛrɛ de b'a dɔn anw bɛ saya ta ni balo ye bi anw bɛ saya ta ni maloya ye bi walahi anw bɛ saya ta ni fadenjuguya ye bi anw bɛ saya ta bi ka tɛmɛ anw ka détruire faso kɔnɔ jamana fana ko kan ka tila ka détruire o kan kelen kan walahi bilahi o ye nkalon de ye an sigilen don ko caman kan an makunnen don ko caman kan minnu bɛ fɔ kɛrɛfɛ kumakan minnu bɛ fɔ an t'olu jate bɛɛ yɛrɛ de ye bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye yanni e k'a fɔ 24 e yɛrɛ ye jɔn de ye tu es capable pour faire quoi e kapabulen don ka mun de kɛ awa italien minnu bɛ yen n'aw kapabulen don ka fɛn kɛ k'aw bɛ se ka engage itali présidentw bɛ yen itali nimoro bɛ sanfɛ aw y'u contacte aw ye fasodenw de ye aw kana aw dogo kɔfɛ k'a fɔ ko conseil bɛ yen aw kana aw dogo kɔfɛ k'a fɔ ko ambassade bɛ yen aw kana aw dogo kɔfɛ k'a fɔ ko kɔnsili bɛ yen non n'aw y'aw dogo kɔfɛ ninnu si mago t'aw la ambassade mago t'aw la kɔnsili mago t'aw la ko conseil mɔgɔw mago t'aw la ninnu si mago tɛ maliyɛndenw na maliyɛndenw de bɛ wuli k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini maliyɛndenw de bɛ ɲini ka wuli ka bɔ jɔnya la jɔnya juru min n'an b'a b'a n'an ɲɛ b'a la n tɔgɔ conseil mɔgɔw bɛ ka fɛn o fɛn f'u ka video kɔnɔ a donna ta bɔra ta cɛ a ye taa ka ci la a ye taa ka ci la italien a ye wuli k'aw ka baara kɛ a ye wuli k'aw ka baara kɛ n'aw y'a sigi olu kama aw bɛ kɛ fiyentɔw ye n b'o fɔ aw ye dɛ i tɛ fɛn o fɛn fɔ min bɛ faamu min bɛ faamu anw fɛ yen anw ɲɛ bɛ min na anw mago bɛ min na o ye de an ka bɔ problème kɔnɔ n'o solution de ma na mun de bɛ yen mun de bɛ ka fɔ i b'aw sensibiliser ka taa sira jumɛn de kan i bɛ video minnu kɛ a donna ta bɔra cɛ aw kana ninnu jate sa hali n'i ye ninnu sigilen ye i b'a dɔn k'a fɔ k'u ma kalan i tɛ ko dɔn hakili ɲuman t'u la i t'a dɔn yɛrɛ jamana kanu ye min ye parce que jamana kanu tɛ dɔrɔn n nan'i sigi dɔrɔn k'a fɔ ko n bɛ place dɔ la non jamana kanu ye de jamanadenw bɛ basigi sɔrɔ cogo jumɛn de la ji bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la kɛnɛya bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la santé bɛ lakana cogo jumɛn de la i bɛ bɔ problème kɔnɔ cogo jumɛn de la n ko nin de ye jamana ye olu bolo k'a fɔ ko jamana ye jamanadenw ye dɔrɔn ka na ka bɔ ka na kuma n'u ye wa u bɛ jamana ye yiriw de ye u bɛ jamana ye siraw de ye a non olu tɛ jamana ye adamadenw de ye maninfinw nin de don nin dɔrɔn de don ko conseil mɔgɔ minnu bɛ espagne aw kana sege tula dɛ aw minnu bɛ malidenw na a ye wuli aw ka engage minnu bɛ allemagne aw kana sege tula a ye wuli aw ka engage ne bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ne y'o de fɔ aw ye ne tɛ kɛlɛ kɛ n kunfɛ ten ne tɛ kɛlɛ kɛ n kunfɛ ten min bɛ itali konsili kɔnɔ ne de b'a dɔn min bɛ allemagne ta kɔnɔ ne de b'a dɔn min bɛ espagne ta kɔnɔ ne de b'a dɔn mais n'aw ma wuli ne tɛ bila aw ɲɛ k'a fɔ ko nin de don